Sweet melody, testimony, ezigbo ngabasị, si n'ugwu ruo na ndịda. aha m bụ mrs adaora nwankwọ ị nwekwara ike ịkpọ m ada ada ada na so aha m bụ mrs

m sị gị ee mm. ewepụtala m issue ewepụtala m mm. ihe m na-anụzi bụ na mm. ọ gaghị ha agaghị emezi agbamakwụkwọ nna ọ bụkwa obere ihe ka a na-akọ ihe ahụ ha sị na ha sị ka ha mee nchọcha na mmadụ bịaziri bịa gwa ha sị ngwa ka ha gwa ha nke bụ eziokwu na family a ha na-achọ ịbanye na ya na a ma ha ka ndị osu Hey, a ka na-akọ akụkọ osu Nna. ihe anyị na ọjọọ Ọkwa. 25 ọkwa Nna. A ka na-akọ akụkọ osu onye ọbụla na ịmago nne na nna nwatakịrị na-asị ha na O nwe ebe e ji em, aza gị. ha nakwa emekwa na ịmago omenala ha ịma- ịmago onye ọbụla ihe Onye rue ọbụla. na ihe a na-akpọtụzi amazi nwatakịrị nọzi n'akwa Mm. na-ebe akwa ịmago na ụwa onye onye ka ọ ga-akọrọ Im- im- hey m sị mana ihe gị ụsọ eh, ihe ụsọ a a- aghọta m

ihe a ekpochago ya ahụ ekpochapụgo ya nụ ka ihe ha ka na-akọ ihe azi but ịma na ịma na ịma obodo anyị nọ n'ime ya hmm. e, ihe ekwu usoro okwukwu ma esoro omume m e, e, ihe ekwu ekwuo ya hmm. na redio a na-eme na implement ọwa ebe nsogbu dị ebe onye ọwụla bịa sị ngwanụ gị gawanụ mana anyị esorokwa gị anyị esorokwa gị ihe ijikwa before m lụọ di mụ a na-ekwu ọ na-afụrụ mụ na nne m ka na aka agwa m ya sị ihe unu na-akọ gbasara unu mm. m chọta onye dị m mma unu mm-hmm. ga-ajụ ajụjụ mm-hmm. na njụ ọbụ jụtara ọ gbasara unu nekọta akụkọ osu a n'akụkụ m inokọsa mm-hmm. ime because gịnị wụdị na mmadụ wụ osu na mmadụ ị sị nna nna mmadụ zuru oshi o nwee ihe o mere na-adịghị mma mm. a sị mụnwa

you know ohu mm. ohu bụrụ slave slaves mm. okay ọkwa ịghọtara mm. bụrụ ndị bụ na em ha nọ na-eme ha nọ na-agba odibo ọ bụrụ na ndị ha na-agbara odibo bụ em ndị ka m sị na ndị kwenyere na arụsị a arụsị okay ọkwa ịghọtara eh. bụrụ ndị bụ ohu nyere arụsị bụrụ ndị e were were kwụọ arụsị ụgwọ mm. ọkwa ịghọtara na ịma nwekwee ndị ji aka ha gbagara arụsị a na-ekwu maka ya ga na-efe ga na-efe arụsị nwa ọ bụrụ ife ofufe gbagara ha maka enyemaka o nwere ike mm-hmm. o nwere e, dịka o si kwuo o nwere mmegide mm-hmm. a na-emegide gị n'obodo mm. ọ nwere ike ịfụgo na agụụ

that na ndị ji ego o nwere ike ha chọrọ ka o oh, o nwere ha chọrọ ime so ka anyị hmm. mee eh, appease the gods ha ji ego ohu ọ na-ekwu maka ya azụrụ ohu a sị ngwa ee eh, Amadịọha whatever ihe ọbụla ọ wụ were onye a mee ka ihe anyị na-achọ ime ka ọ gaa siriri werere na onye nọ na adị ụdị condition na mm. gị bịa onye ahụ mụzi ụmụ mụọ ụmụ mụọ ụmụ mụọ ụmụ gị sị onye ahụ wụ osu for what reason

nna nna ha fere mm. na o nwee ịmago ihe ndị ọjọọ socha ihe ndị ahụ ya bịa mm. bịa ịmago bịa na-eme gị na ndụ gị akwa ịghọtara mm-hmm. so na maka ihe ndị ahụ maka ọ bụghị chi gịwa na-efe mm. gịnị mere ị ya eji kpọbata ihe ahụ na ndụ gị ịmago o nwee ndị na-eche otu ahụ nwee ndị na-eche sị na ebe e nyego ha e wego ha wee nye arụsị mm-hmm. na arụsị nwe ọ arụsị nwezi ha ị chọkwara ị chọrọ ibi- eh, ịmago ị chọrọ ịbụ onye emere asọchi ọ ya mere abịa mgbe ahụ so em, w- em, one of the things emere bụ ka ndị mmadụ wi- ihe ndị Igbo mere mgbe ahụ bụ ịma o onye nke a bụ osu onye nke a bụrụ osu bụ e foo afa nna ha mgbe ahụ bụ onye nke a were ka ọ bụrụ nwa osu afa nna nwa osu na abụrụ Ama osu ọ nwa osu. Ehe. Ọ bụ ime- ama m- ama m Osuji Mba. na-awụ osu. Ehe, ọ- ịmago osu so ya ka ndị mmadụ ji na-asị o oh, maka ihe a nụ n'afa mm, akwa ịghọtara na onye ahụ bụ osu mhm. mana ọ bụcharọ akwa ịghọtara ọ mm. bụcharọ because cheta na mmadụ anaghị anọ ofu ebe mhm. mm. akwa ịghọtara mmadụ o nwere ike isi ebe a ị gaa ebe ọzọ isi ebe mhm. gaa ebe ọzọ ma o nwee ndị o nwere ndị Igbo ama asị ndị na-amigrate ha anaha anọ ofu ebe ha gaa ebe a ọ na ha na-akọ ugbo ebe a ọ bụrụ na ebe a na-eme ọfụma mhm. ha nọrọzie kpọtazie ndị ọzọ e wee bido akwa ịghọtara mhm. so a sị m na ọ bụrụ na ihe a ka onye a ma na ọ ihe ha na-aza mhm. ma ọ bụ gịnị ịbịazie ịsị na ọ maka na ha nyere onwe ha arụsị ihe mụọchi na ihe osu a ka m gwa gị eh, na ụwa anyị nọ n'ime ya na ụmụ mm. nwa na o nwee onye ọ wụ onye gaa ofesi eh, chọọ ịlụ ịlụ mm. nwa odi abịa kọwa okwu gị ozi ịma onye enwe ha na-ekwu a sị breadwinner mm. na-eme advice ịghọta onye kpatara ego kpatajuru ego kpatajuo na ịnụ akpa ya akpa ya dị nnọọ nnukwu ọ bụ ịlụ nwaanyị ị ga-asị ya alụla maka na ọ wụ osu mm. because mm. onye ahụ ga na-ajụ gị onye wụ osu because gị na onye ahụ akpaala mm-hmm. ịmara omume onye ahụ mm-hmm. ịnwere otu onye si akpa agwa ịma na mm. onye niile ndị akwụ gị ahụ onye onye ahụ mm-hmm. so ị ga-agwa onye ahụ sị ya alụla maka na onye ahụ wụ osu because onye ha ji ịghọta nke taa ịlụ osu ka m jụkwa gị na-eme onweghị bụ onye ma ihe ga-eme ya aka mụwa ahụbe bikọs ama m ndị nụgo osu mhm. even though a na-ekwupụta a na-ekwupụta ya a ga-asị gị ah, ịma na onye a nụrụ osu mhm. maka o nwe ihe a na-ekwu kwupụta ekwupụta ọ mhm. bụrụ o oh, akụkọ a sị akọrọ akọ mana ihe m ma ịma na o nwekwa a sịkwa akọkwara na mgbe ndị ọcha bịa ịma ihe slave trade a mgbe ndị ọcha na-abata o nwekwa ndị mmadụ gbaga ee eh, to alụsị so that ka a gwa ndị ọcha na-asị na hanwa dedicatego onwe ha to alụsị ha fụzie ha asị you are like a demigod okay. I can't touch you oh. you understand so because of ihe ahụ meenụ mm. ndị mmadụ agbe ndị buru ibu agbagazie kama ndị ọcha ga-akpọrọ ha ka ha gbaga mm. ịghọta so most of these things were done out of you know frustration or self defense exactly eh, eh, you eh, understand so ọ wụ that na ọ wụ mmadụ niile o nwekwa ndị mere ihe ọjọọ mm, achụba ha mm. ebe ahụ because ịma that na ụmụ shrine ha ndị a na na m ga-akpọ ha ụlọ ndị dibịa ndị a nọcha mm. n'ime oke ọfịa before ajọ ọfịa ebe ahụ ka ha na-anọ so achụba gị ebe ahụ once i mee ihe ọjọọ even asị ụmụntakịrị nwere isi ike a na-achụba ha ebe ahụ that means osu ga-akarị

more or less na ihe a ekwesịghị ịdị hmm. ihe a ihe mgbe gboo hmm. ọ bụghị ihe a ga-ebute na this century ọkwa ịghọtara eh. hapụkwa na a ya-asị eh, but it's culture ọ bụghị ihe niile mana ịfụ ihe ọjọọ kpọọ ya ihe ọjọọ man for eh, tradition not tradition for man thank you nwa m nwetara ya so ịfụ ihe ọjọọ ịkpọ ya ihe ọjọọ mm-hmm. ọkwa ka unu mara na o nweela ihe ndị gọọmenti anyị tinyechara mm-hmm. in place ime ihe ndị a abolish mm-hmm. ọkwa ịghọtara mm-hmm. ebe a na-eme ihe ndị a abolish anyị nwa n'ime obi anyị kwesịrị ịnabata ya sị lekwa na ihe a ekwesịzi ịnọ ihe a ekwesịzi bụ ihe ihe anyị ya-asị na ịhụ mmadụ ibe gị onye eh. na-arụ ọrụ asị ọ wụ onye osu i lewe ya anya ọ dịghị mma ọ bụ otu o kwesịrị ịdị bikos gọọmenti na-achịnụ ewepụgo ya anyị ekwuole anyị asụọla English nke anyị ma sụọ Igbo nke anyị ma anyị nwa nwere ụmụ anyị nwere nwoke anyị nwere nwaanyị ada gị nwaanyị bịa ugbu a mm. sị gị mm. ahụna bone of my bone flesh of my flesh mm-hmm. unu ejee jụọ ese mm. ị pụta fụ na onye a wụ osu ị ya-asị ya nne go ahead ọ dọrọ ọ jụga gị Gịnị chọrọ ịsa? Mba, ịzacha m asa. Ekwenụ m, ọ wụ mba. Ịsụwa ihe anyị na-ekwu. Mba, mba, mba. Mba, ka m kwuo nke bụ eziokwu ka m kwuo Oh, ka m kwuo Marion. obi m mma ekwe e mego ya abolish mbanụ ehe Ehe. mma mma asa e mego ya abolish bụ na e mego ya abolish kpọmkwem ekwunyere m na ndị mere ya abolish because ị gaghị a- i- o- onye ka ị bụ Mm. ịkpa ndị mmadụ oke mm. ọ dịghị mma mm. onye ka ị bụ mụ aghọta dị the concept of the osu thing onwe m ga-ajụga gị ị wụrụ osu gị na-eme maka na ee eh, o nwedịrị ihe ndị ị ga-ajụ onwe gị because ụwa agafekwara nga anyị nọ mm, that's beyond that's beyond so onye gaa eluigwe a sị ọ wụ osu a chụtuo ya ụwa ebe a ka o biri so nwa gị bịa sị ọ wụ osu ihe ị ga-ajụ agwa onye ahụ onye a gị na ya so onye ka ọ wụ o nwere agwa ọma ọ mm-hmm. na-elegide gị anya mm-hmm. and for me that is all mm-hmm. achọghị m ịma ebe i si ebe ọ dị nnọọ ka mmadụ na ya sị ya alụkwala onye ebe a mm. nne m ị chọrọ ịlụ onye ebe a ị ma eh, ndị ndị igbo sef a ga-ebidogodi alụkwala onye ebe a na eh, ndị ebe a na-eme nke a alụkwala ebe ebe a ndị ebe a na-eme nke a mụ enwe mụ enwe because mụ anaghị m aghọta the concept ị ga just were mmadụ mm. ibe gị sị onye ahụ onye ka ọ wụ onye ọjọọ na i were onwe gị kere onwe gị ana m agwa ndị mmadụ o nwe onye kere onwe ya ajọ chineke na ajọzi ka ya ya mm. bata n'ala igbo o nwe mm-hmm. ndị na-ama mm-hmm. chineke o nwe onye nwere choice mm-hmm. a sị you can't choose where you're born ọkwa ị ma ihe you can't even choose your siblings ndị anụ na emu emu ole hụ na akpa ya na ebe a na-alụ ọgụ

because Ebe a o nwere nsogbu dị. ị ma ihe bụ ihe mere ihe bụ dị ngasị okwu sekpụ ntị ee na ihe nwanụ bụ na ọ ị bịazie o na ị na-aga ịnụ ị fụzie ndị family members maọbụ ndị ụmụnna ha sị ga ya eso ọkwa ụmụnnarị na ịpụtata na o nwe onye ị ga-ahụ onye ị ga-ahụ ụmụnnarị ha sị gị mba o nakwa ị gwara gị na ọkwa sọ gị ga-aga ọ gbara gị cheap Hmm. list a ga-enye tinye gị n'isi sị gị zụta roll cigar sị gị zụta ogbe ji nwanne m ise eburu ego gị nwanne gaa wụrụ Maldives gị gaa relax arụ nwanne ọkwa ị ghọtara maka ọ ihe ndị ahụ ọ ya mere ọ ya mere anyị ji ekwu ihe a ọkwa ị ghọta ka ihe eji esi na ha eso ha aga Mm. ka ihe ọ ga-ewepụ ha n'ahụ Mana ihe m chọrọ maka unu ga-ekwu ọ ị ga-aga anwụ Mm. unu ekwu ọnụ O nwe ndị mere mmadụ osu, na-aga. ọ dị na ha na-ewe ya na o na ị- na ị ị gara aga bute arụsị Mm. o o nwere ike- o nwere ndị Ee. na-ewe ya otu ahụ ọ dị gịnị Mana- ọ dị egwu mana ọ bụghị otu ọ dị ndị Akpụ ya ọtara. ele hụ na-akpụ ya ele ndị gọọmenti anyị ndị ele ha na-akpụ ha ndị gọọmenti ha niile ịgba mbọ

ị na-akpọla na-agbagharịzi ha ga-akpọ ya aha mm. mana ọ dịghị mma otu ahụ ọdọkwa naanị osu akwasa akụkọ osu nwekwa nwere nke a na-akpọ ume ume ee eh, eh. nwere osu ka a like junior osu like upcoming osu ah, ah, mm. upcoming biko kọwara anyị upcoming na ọ na igbo ị ma na e nwe diala diala is the freeborn quote unquote mm. ndị wụ ndị nwee ntụbọ ume is mm. like in between osu na diala ọ wụ na ha wụcha mm. complete osu like that hmm. ọ wụ na ọhịa nkụta ọ wụ na ọ wụ asị unu kọwatakwa anyị mana ihe a wụ nghọta nke mụnwa mm-hmm. ị ghọta mm-hmm. ndị Igbo kee mgbe unu ga-akwụsị ihe osu a ọ wụ na

gị wee nọrọ ị na-flourish ha na-ahụzi gị ha na-ahụ biko na ihe otu a ha na-edi ime ya ka ọ hapụ ị na-awụ eko ndị mmadụ ha na-ekwu ya ekwu na-eme asị ime anya ha na-ete ya 2025 biko ya 2025 a na-ekwu ị ga-agwa m na a ka ga-akọ ihe a 20 mm. years from now 30 ah, years from now come on ọ ga-eme gị n'anya achọghị m ka ọ bụrụ na e, a ka na-enwe akụkọ a ka a hapụ inwe akụkọ a mm. by that time ka ọ hapụ mm. ịbụ akụkọ a kọrọ akọ ya bụrụ ihe na ọ gafego ya bụrụ ihe mm-hmm. ndị mmadụ ya-abịa sị gị lekwa these are our success stories ọ bụrụ mm-hmm. otu ndị ndị oyibo si asị na mm-hmm. lekwa na ihe a ọ dịghọkwa na ọ- ọ- o nweghị o nweghị ihe ọ ga-eme akụghọtara Ọ dịbu mbụ, na mana ọ onye dịzi ị ugbu a. chọrọ ịnụ nụọ ya hapụcha ihe ndị ahụ na anyị niile bụ otu anyị niile bụ otu anyị under the niile bụ one. umbrella of Otu. Christ Gịnị? mana eziokwu Ewe. mana eziokwu Hey. igbo bụ igbo ngwanụ ka anyị bịa ka anyị gaa jụkene ndị mmadụ jụgodi ha ihe ha lo maka ihe anyị na-ekwu Anyị ka anyị bịa aha m wụ samuel eze samuel and awụ m awụ m onye enugu state Esi m from Udi local government Ngwo. Ee, eh, enwerọ ihe bụ osu because eh, ụwa anyị nọ n'ime ya na ọ wụ na onye gba gị lọvụrụ gị ị nụrụ onye gba gị iri ụsọ somebody ga-alọvụ gị ọ wụrọ nne m na osu ọ na onye abụọ ya onye abụọ ya i nwee ike ị na-asị na ị chọghị ịlụ osu ị ga nụrụ fire dosa na be gị so ọ wụ na osu ga-enye gị joy ị chọrọ ịnụrụ osu ọ wụ na mbesaịdị ga-enye gị joy ị nụrụ mbesaịdị ọ wụ na ogbe ị nụrụ ogbe ị ghọtago aha m bụ nwada Roselyn Okoro abụ m onye Anambra State izizi na mbido izizi ha ekwerọ mana kịta et- e- e- o- obodo anyị bụ naijiria akwụsịgo ya osu o nwerọ ife bụ osu ebe ọbụla ịfụnanya nwa gị fụrụ ịfụnanya ya nụọ ọ m bụ eh, Chief Igwebike Machi esi m from eh, Anambra State ee eh, otu o si wee dị bụ osu ahụ ị fụlụ a na-ekwu bụ ndị nna anyị ha mere ya na kịta na anwụ otu ihe si wee dị kịta na anwụ ebe ọbụla ị fụrụ nwaanyị bụ nwaanyị nụrụ ya ebe ọbụla ọ dabara gị na ya na-abụ na ị fụrụ nwaanyị ka ọ bụ and ọ masịrị gị na gị na ya ga-ebinwu nwaanyị bụ nwaanyị igbo bụ igbo unu anụlanụ ihe mm. ndị mmadụ kwuru mm-hmm. biko nụ ndị Igbo kee ihe a ga-eme ha ka anyị gbaa mbọ eh? onye m jesi ndị gọọmenti ka ha tinye uju tinye aka ihe a abụrọ gọọmenti anyị nwa anyị gbanwee mindset because ahụgo onye osu mm-hmm. chegharịa ka ọkpọtinye dịka chegharịa chegharịa It Ka ihe could have na-atụ- been you. Mhm. It could ọnwa have gị been ka me. ihe ya emezi Mhm. ọ hụ na ọ dịghị otu a ndị ndị ndị Ndị ha gị- bụ their ehe, olee reality etu ha ga-esi Ka ka ha ọwa ga-esi eziokwu? mee? Mhm. so anyị ma anyị ga-agba mbọ Mm. hụ na ihe a abụghị ihe ha- anyị ihe anyị ga-ewere wee nye ụmụ anyị na ụmụ ụmụ anyị Ụmụ ọmụ ya. anyị ga- anyị- anyị- anyị- anyị ga-agba mbọ ka anyị hụ na otu ha si wee fụ ihe abụghị ịmago ha afụla ihe otu anyị bụ ndị elder na ụmụ elder si ahụga ya mba millennial gens ka m correct ya ka abụ m elder a sị nwata bulie nna ya elu ihe onye na-ayọ ayọ ayọchie ya atụọrọ ofeke eh. atụọrọ ọmara ọ mara atụọrọ ofeke o fenye isi n'ọfịa isi a n'ime ọhịa straight up onye ji ntị ya ya nụrụ mm. ya mee nke dị mma ebe ọ bụla ị hụrụ mmadụ na ọ kọtago onye osu gị gwaru onye ahụ otu a ji ekwu gị ya ugbu a na gị na-anụ na ntị gị gị mm. gwaru onye ahụ na o nweghị onye a mụrụ wụ osu mm. o nweghị onye a mụrụ sị onye a wụ osu na ọ wụ osu awụhụ ọ wụ omume ya bịa ha dị wipụ Ike agụ onye ahụ mma. ike onye ahụ Ike mma ahụ ya mma. Ehe. so gị hụ ga-akọta gị onye mmasị onye ahụ wụ osu gị sị ha mba na ihe a na-eme adịghị mma Ọ dị. ihe anyị na-ekwu nke taa yes na osu awụhụ o nwe onye a kpọtara sị ọ wụ osu e de ya n'ihu ya e de ya n'ihu Mhm. n'ofu Onye ha chineke ị ekweghị nke na-efe taa. ka ha na-efe ofu mmiri ị na-aṅụ ka ha na-aṅụ ka anyị fee ya n'eziokwu ya wụghị iji n'obi nwa gị nwa sị atakwa na ahụ abụọkwa ezigbo mmadụ nọ n'ụlọ agazina ị na-awaste your time eme ije mee ka ihe a na-eme

o nwee nke anyị na-ekwuterọ gwanụ anyị na comment section gwanụ anyị otu i si wee kwuo mm. gwanụ anyị ihe ndị anyị amahọ mm. anyị na-eche ka ị zitere anyị ozi mm. ka anyị mechaa o ruo mgbe ọzọ na ha ga-eso n'anyị ị ga-agwa na ị chọ ka ha soro anyị soronụ anyị o soronụ anyị na social media ma anyị nọ na YouTube nọrọ na Instagram nọrọ na X